Tá mé díreach tar éis an corn uile-Éireann a bhuachan so táim just ar muin na muice. Is mise an captaen den foireann peil mhionúir Contae Phort Láirge. Seo é Corn na Mumhan a bhuamar cúpla mí ó shin nó bhuamar an bua ar Chontae Luimneach agus seo é an corn don uile-Éireann, bhuamar an bua ar Ard Mhacha. So like mar foireann, táimid go léir mar chairde agus táimid ag traenáil le fada anois agus bhíomar á dhéanamh do gach éinne, do Phort Láirge, dár gcairde agus dár gclann. Mar a bheith i mo chaptaen, de ghnáth bím ag spreagadh na cailíní eile agus ag caint, déanaim a lán caint leo, is dócha go bhfuil siad bréan dom ach yeah, an ról is mó ná iad a spreagadh agus iad a chur chun cinn. Yeah. Bhuel, thosnaíomar traenáil i mí Samhain so táimid ag traenáil le tamall anois now. agus cluiche an-deacair a bhí ann. De ghnáth bímid ag traenáil trí lá sa tseachtain so níl sé ródhona ach ar na trí lá bímid ag traenáil go dian. Déanaimid a lán reatha, a lán obair leis na liathróidí ach bhíomar go léir an-sásta é a dhéanamh mar is do laethanta mar seo é. Fáilte romhaibh go léir! Fáilte romhaibh go léir! Bheadh sé sin deacair ar na cailíní siúl amach. Bhí an cluiche an-mhaith like bhí sé chomh like bhí bhí sé is dóigh liom ag leath am shíleamar go raibh sé againn. Bhíomar thimpeall sé deag pointe suas ag am ag um leath am agus chuamar amach ar an pháirc agus is dóigh liom tháinig Ard Mhacha thar n-ais go dtí thimpeall cúig pointe agus le cúig nóiméad le dul agus ansan fuaireadar pointe amháin agus cúl agus bhí sé pointe agus bhí bhí bhí sé chomh like Bhí like an atmosphere istigh sa dugout bhí sé ó bhí gach éinne thuas ag seasamh féachaint ar an am ag dul síos ó bhí sé like chomh like oh my god mo mo chroí. Ardchluiche a bhí ann like chuaigh cailíní Phort Láirge chun tosaigh go maith sa chéad leath ach ansan tháinig Ard Mhacha ar ais mar tá siad chomh dian díograsach agus ansan lean na cailíní orthu ag dul is ag dul is ag dul agus bhuadar le cúilín amháin ag an deireadh. Bhí sé dochreidte. 6 8 dtína cúig deich like dochreidte. Look, is mór an onóir dúinne go bhfuil Lia Ní Arta mar chaptaen ar foireann Port Láirge i mbliana, captaen ar foireann mionúir agus bhí Treasa Ní Chrotaigh captaen ar foireann Faoi 16 i mbliana. Agus tá Ellie Ní Chuirrín dar ndóigh, look, thá siadsan ag teacht anso dtí'n pháirc so ó bhíodar sé nó seacht. Agus féach anois an éacht déanta ag na cailíní óga san agus Craobh na hÉireann buaite acu inniu, inné. Agus anois tá an-chuid cailíní ag díriú isteach ar an spórt agus iad óg agus ag fanacht leis an spórt, sin an rud, you know, stop the drop, ag fanacht leis an spórt, ag teacht dtí'n áit so chun bualadh go sóisialta lena chairde, go pearsanta, roinnt peil a dhéanamh. Agus anois an onóir mór dúinne go dtiocfadh an foireann ar ais anso. chun bualadh lena clann, lena comhghleacaithe anseo sa Sean Phobal, clubín beag bídeach anseo i gceartlár na nGael. Agus na daoine go léir a bhí ag cabhrú léi agus a thaispeáint dóibh conas peil a imirt, conas bheith ar an pháirc, conas taitneamh a bhaint as, conas iad féin a dhíriú, a thuismitheoirí, so, look, chomh bródúil inniu as.